na ama m na Nnamdị Kanụ ya apụta na ya-apụta nso nso a karịa ndị anyị fụ ụlọ ndị anyị fụ nọ nkịtị enwere ife a na-ekwu mecha emecha fụ na apụta nso nso a ịghọta m na-akọwa agwara m ife anyị Chukwu gwara m ka m na-agwa na apụta nso nso a a na-enwe m olileanya na-apụta nso nso a ana anyị na-agba mbọ ka anyị na-agba mbọ na-agba mbọ kwesịrị na anyị agba ka anyị dụ sure na akpọpụtara nso nso a ịghọta m na-akọwa so ọ ya ka m ji agwa ndị be anyị sị ya na enyemaka ha nyere m bụ ekpere achọrọ m okwu na ụka achọrọ m mgbagharị akwụkwọ iwu kwu na i nwere um, ikike ịbịa n'ụlọ ikpe bịa nọrọ na-ege ntị na-anụ ife na-eme ma okwu ahụ metara gị ma ọ metara gị ee mana nke a ị ma na ihe ihe a sị na o metụ imi o metụ anya o metụ anya o metụ ọnụ ihe gbasara Nnamdị Kanụ gbasara mba gbasara mba ụwa niile gbasara ndị ana Igbo gbasara ndị na ndị eziokwu na-amasị gbasara ihe ndị gbasara ndị niile ihe gbasara ọdịmma ndị Igbo na-amasị so na ndị na-abịa na Abuja na-abịa ka a nọrọ ya ka a fụ na ife n'ikpe a kara na ọ ife iwu kwuru ka a na-eme ma ndị anụ na ndị Ọhanaeze enwego ndị a rọpụtara ya-abịa nọchite anya fa ka a bịa kwụrụ na-ene anya ka a fụ a dụ sure na ọ ife iwu kwuru ka a na-eme na nya ikpe ka ọ ghara ịbụ ikpe azụ ka a ghara ikpe ya ikpe azụ so a sị m ife m na-agwa onye ọbụla na-abịa na asịrọ mmadụ abịana ife na-abịa ihe na-agwa ha onye bịa ọ kwanyere onwe ya ugwu o kee nkwụcha onye na-abịa o kee nkwụcha maka na ọkụ ebe ebe dị mmadụ dị mmadụ jebe n'aka o jebe tọ o kee nkwụcha ọ bịa ọfụma ọ bịa ọ nọrọ ọfụma ehe o nwere onye ndị be ndị ndị na-abịa ebe a ga ya-anụ ọgụ agwa m fa ebe na-ekwu mmadụ bịa ya anụna ọgụ nọrọ onwe gị na ọ bụ na-egwu ka ị ghara agị nọrọ chọọ ebe unu ya nọ na-agụ egwu na-ekwe na-ekwe ndị na-agụ egwu na-ekwu na ife na-ekwu na-agụ egwu a gụcha ehe a na-agụkwu ha sị fa a na-efu ndị ọzọ nna ọzọ dịka ife m na-agwa fa bụ onye na-abịa ya ejina ife ọbụla eji wee marụ ndị ee ndị na-azọ nnwere onwe fa wee bịa onye bịa yiri akwa dị mma ọ nọrọ onwe ya ee ọ ife akwụkwọ iwu kwuru ka a na-eme ehe ya achọna okwu n'ụka ha ama nchukwu okwu n'ụka ha achọna okwu n'ụka ndị uwe ojii anọrọkwa onwe fa ehe so anyị kpechakwa anyị kpecha ikpe anyị ekpe a na ụlọ onwe anyị ee na-ama na o tee aka o ji dị njọ na-eme gịnị na-adị mma ehe maka na unu pụta chine so na jekwu ndị kwuo gaa ngagharị iwe maka Nnamdi Kanu e ji agbagbusikwa unu ọ ya ka e jikwa agbagbusi fa ndị a kpọrọ asị ghọta ife m na-akọwa akpọ agbagbusi fa so ọ ka mma na na onye ọna nọrọ onwe ya ma ọ bụ ekpere ka ị na-ekpe ị na-ekpe ọ bụ na ọfọ ka ị na-agọ ị na-esu ọfọ n'ala ọ bụ na chukwu ka ị na-agwa okwu n'elu ị gbago elu gbago na mountain na-agwa chukwu okwu sị ya gwa ya chukwu ya mee gịnị ya nụ onu anyị ka ife anyị na-eje ka ọ daba ehe so na eji m enwe m olileanya na chineke eme ihe o ji bụrụ chukwu n'oge ya ehe and enwe m olileanya na na nke a- ka- nke a chineke dị ndụ chineke ara anwụ anwụ nye awụpụtara anyị n'ije anyị na-eje nye awụpụtara anyị n'ikpe anyị na-eje nye awụpụtara anyị n'okwu anyị na-ekwu na n'ụlọ ikpe nye awụpụtara ife anyị na anyị na-eme o enyekwa anyị mgbamume anyị na-eche anyị na-azụ na anyị na-eche anyị na-edu anyị onye kwe ka aja anyị lụ- ajụ anyị lụọ ana onye anyị kpara na-ekpe chukwu mana mmeri ya-abụ nke anyị n'oge etera aka daalụ nwanne m